Hmm? saraka bɔlaba i bɛ mun faamu nin yɔrɔ la mhm. hali kafiri sɔnnikɛlaba mhm. kafiri fin
mɔgɔ sɔnnaba a bɛ ɲuman de kɛ a bɛ mɔgɔ sɔn mhm. i jigi kana tigɛ dɛ alijinɛden don Allahu akbar kana da yɛlɛmani ma misiri kɔnɔ mhm. kɛ misiri koko dɔ ye mais i tɛgɛma ka gɛlɛn mhm. kana siga fiyewu janimɛden don ne y'o masala surun di e ma don dɔ ala kira sigilen tola ala y'a wele ko n bɛna i ni dɔnnibagaba dɔ bila ɲɔgɔn na e bɛ fɛn dɔn mhm. a tigi bɛ fɛn dɔn mhm. n b'aw bila ɲɔgɔn na tête à tête ni mun sera min na kira y'i labɛn mhm. dɔnnibagaba in y'i labɛn ka na cɛkɔrɔba sijɛ don jaa setana don subhanallah a nana a ko kira ma ko e de ye kira ye ala kira ko ahan ah. kira ko e ye jɔn ye a y'a yɛrɛ fɔ kira ko a ma ko question tan bɛ n bolo ɲininkali tan mhm. n b'a k'i kunna i ka n jaabi a ko sisan mhm. kira ko a ma e jugu ye jɔni ye mhm. e jugu ye jɔni ye a ko mahamadu ma ne jugu fɔlɔfɔlɔ ni n t'a fɛ o ka balo fiyewu e don n t'a fɛ i ka balo yɛrɛ subhanallah ko ani jɔni a ko ani mɔgɔ tɛgɛ labilalen ɛ kira ko cogo di ne ka k'i jugu ye o bɛ faamu mais mɔgɔ min tɛgɛ labilalen don ka kɛ e jugu fana ye cogo di a ko kira ma ko i bɛ segin kɔ dɔɔnin e ɲinɛna don min na k'i to i ka sannayɛlɛ la mhm. ni ala ko i ma ko as-sakha'u shajaratun mhm. asluha fil janna mhm. man tamassaka bi ghusnin minha adda biha ilal janna Allahu akbar o kuma tɛmɛna ye mahamadu ni ala cɛ e bɛ jigin na i nan'a fɔ mɔgɔw ye ko tɛgɛlabila ye jiri dɔ ye a jiri turulen don alijinɛ kɔnɔ mhm. mais a bolofara bɛ diɲɛ kɔnɔ jiri bolo mana jɛɲɛ cogo cogo n'i y'a bolo minɛ i bɛn'i yɛrɛ sɔrɔ a ju la o maa min tɛgɛ labilalen don a bɛ to a ka ɲuman na don dɔ jɔn dɔw bɛ ala bolo ala kira yɛrɛ ko ten ko inna lillahi ibadan iza aradu arada jɔn dɔw bɛ ala bolo n'u ye min ŋaniye dɔrɔn ala b'a kɛ bon nin kafiri sɔnnikɛlaba a tora a ka sɔnni la don dɔ fo a nana alajɔn dɔ sɔn o alajɔn dun n'o ye min fɔ ala ye ala b'o kɛ n'o alajɔn ko ala k'i kunnaja dun aa tiɲɛ na o kunnaja bɛ kɛ o kuma na i bɛ kunnaja donc mɔgɔ tɛgɛla bilalen i jigi kana tigɛ a la fiyewu mm, mm. muso dɔw bɛ fatu mm-hmm. jiginni na mm-hmm. o de la jiginni ka gɛlɛ kojugu mm-hmm. tin ka gɛlɛ o de la ni muso sɔminna a yɛrɛ la n'a ye tamaruden kelen ta ka sɔli kɛ alahuma sɔli ala muhamadu wa ali muhamadu wa salim k'o fɔ tamaru la siɲɛ saba k'a di muso kɔnɔma ma n'a y'a dun n'a ni dɔgɔtɔrɔso kɔni ka jan a bɛ jigin sira la Allahu akbar k'a kana to la Allahu akbar Allahu akbar kira ka sɔli ye hinɛ de ye o kosɛbɛ a bɛ yɔrɔ min na tɔɔrɔ tɛ o de la duba kelen kelenw bɛ mhm. hali bamakɔ yan mhm. fiɲɛ sigilen bɛ a daw la ka taa Allahu akbar tiɲɛ na fiɲɛ sigilen bɛ du da o du da la mhm. i b'i sigi bɔnɛ tɛ jigin o du kɔnɔ fiyewu et puis o duden si tɛ siri ala ka danfɛn na Allahu akbar Allahu akbar ji ye nɛɛma ye dɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ fiɲɛ sigi u ka da la mɔgɔ minnu bɛ kɔlɔn seli ka jurufilen bila a la ninnu sara danfɛn si tɛ min bɛ se k'a fɔ k'a sara bɛ bɛn nin ma a ye saraka tɛ min bɔ ji la ji ye saraka ye o karisa n'an ka dumuni kɛ saraka don o de la ni maa o maa y'i wele halala ka k'a dun ɲɔkisɛ kelen o ɲɔkisɛ kelen baraji ba kelen mm. o de la walidenw bɛ du minnu kɔnɔ mm-hmm. aw kana a fɔ a bɛ a ka denbayaw bonya k'u to yen olu bɛ min dun saraka de don mm-hmm. walita bɛ min dun i ka so ɲɔkisɛ kelen o ɲɔkisɛ kelen mm-hmm. baraji ba kelen de don a bɛ continuer ka sɛbɛn i kun na fo tile bi naani ala ko ka nɔgɔ kojugu terima faamu de bon o tuma na setana o de fɔ alakira ye a ko mɔgɔ min ka go ne kosɛbɛ e kɔfɛ ko o ye mɔgɔ tɛgɛla bilalen de ye parce que mɔgɔ tɛ se ka tɛgɛla bila n'i ma saraka kanu kuma na ko tɛgɛlabila ye jirisun ye mhm. a ju bɛ alijinɛ kɔnɔ nka a bolofara bɛ diɲɛ kɔnɔ donc n'i ye jiribolo minɛ cogo o cogo kira nana ɲininka o ɲininkaliw ka jan kira tilala k'a ɲininka k'o tuma na jɔnni ka di e ni maa bɛɛ ye e yɛrɛ teri ye jɔnni ye setana ko kira ma ko ne teri ye maa tɛgɛla bilalen ye a ye teri caman fɔ mm. mais maa tɛgɛma gɛlɛn ye a ko ne teri ye maa tɛgɛma gɛlɛn o ye bakilu ye mm. yɔrɔ dɔw bolo tulen don ni bamagolo de ye a ah, surtout dutigi adamaden ka hɛrɛ dɔ bɛ yen hali n'i donna mori nasi barikon kɔnɔ o o mm. hɛrɛ ti ɲɛ o bɛ ɲɛ n'i ka denbaya de ye mm. du o du dudenw n'a dutigi ti nisɔndiya ka yɛlɛ mm. o dutigi bɛ sa sɛgɛn la o tɛ hɛrɛ sɔrɔ nasi ko t'o la sɛbɛn ko t'o la. alahu akubar alahu akubar. han. ɛ k'a kɛ ni dutigi bɛ na n'i ka mobili mankan bɔra denmisɛnninw b'a fɔ ko kadafi nana. awɔ bɛɛ bɛ siran. e ti yɛlɛ fiyewu.
awɔ. ayi i b'i si kɛ sɛgɛn na. i bɛ hakili t'o la a kɔrɔbɔ dɔrɔn n'i bɔra n'i bɛ don i ka so dɔrɔn hali n'a kɛra lemuruba ye denmisɛnninw bɛ boli ka min kunbɛn dɔrɔn a kɛ dɔrɔn ala bɛ hɛrɛ d'i ma walahi i ka mori ka nasi t'o lase i ma denbaya ka hinɛ o ye hɛrɛ de ye an bɛ ka taa an ka sɛgɛn dɔw ɲini yɔrɔ jan ayi n y'o de f'i ye hali mɔgɔ ka ala deli k'i si kɛ ka ala wele ni ala t'i jaabi ala tɔgɔ ɲɛdɔnbaliya tɛ o i b'a sɔrɔ musonin dɔ b'i ka so i y'o tɔɲɔ hakɛw sirilen don ɲɔgɔn na ka taa de o mm, mm. nabila musa a tɛmɛtɔ don dɔ a ye cɛ dɔ ten dalen dugu la mm. cɛ in b'a la ka ala wele a b'a la ka ala wele a b'a la ka ala wele mm-hmm. mɛ musa ko ala ko nin jaabi cɛ sa mm-hmm. musa taara ka ci la ka segin ka na ka n'a sɔrɔ hali bi cɛ ten dalen dugu la a kasira ɲɛji bɛ woyo la ka bɔ a ɲɛda la ka mm-hmm. bɛ woyo ka bɔ wolofuranjɛ de musa ko ala ma ko nin mana kɛ jurumu ye jurumu ye kan ka ne ah, yafa ten a ko musa ma a ko nin tɛ jurumi yafata ye mhm. jurumi min bɛ ne ni cɛ cɛ a b'o yafa mhm. ne b'o yafa a ye mɛ min bɛ a n'a muso cɛ ne t'o yafa mhm. muso dɔ de b'a bolo a ye muso in tɔɲɔ n'o ma yafa ne ala tɛ yafa ne bɛ yafa cogo di ala bɛ kɔmi polosi ye e ye mɔgɔ dɔ minɛ ka n'a di ala ma k'o y'i ka mobili sonya e tagalen kɔfɛ polosi bɛ se k'o bila wa ah, ayi polosi ta tɛ o ah, mm. e de y'a minɛ ka taa k'a y'i ka fɛn suye mm. e de bɛ se k'a fɔ polosi ye a bila mɛ a mana ŋɔnɔŋɔnɔkan fɛn fɛn fɔ polosi ye ni polosi bɛ a ka baara kɛ tiɲɛ kan mm-hmm. a b'a fɔ min nana n'i ye i bɛ ci de f'o ye ne y'i kɔlɔsibaga de ye donc o la jurumi dɔw bɛ yen mm-hmm. i bɛ ala wele f'i bɛ nɔni k'i daji la ala mm-hmm. t'o yafa parce que o ma kɛ ala la Hmm. bon i ka sokɔnɔmɔgɔ dɔ ka tɔɲɔni hmm. dama hmm. a ah? o b'i garijɛgɛ siri a b'i ka baara bɛɛ tiɲɛ o jɛla anw ka mɔgɔw ni minnu ye kɔrɔta daminɛ dɔɔni dɔrɔn ni mɔgɔw b'a la ka kɔnta ha bi ka fisa cɛnin ma sini sinikɛnɛ o bɛ bɔ sebe sanfɛ ka jigin kɔlɔn kɔnɔ n bɛ tila ye u y'a dabali musonin min b'i ka so e ye hɛrɛ sɔrɔ i y'i kɔ don o la tuma i tɛ hɛrɛ sɔrɔ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw fana b'a la ka radio unité lamɛn nin waati na 101.6 ka bɔ sirakɔrɔ megitana cité la la voix de cheikh ahmad tijan an gɛrɛla karamɔgɔ cheikh maru kunate la alakira waleɲuman dɔnni ye mun ye a y'a jira na o de ye salatu ye ka ɲɛsin alakira ma o tuma a ko a bɛna nafa binaani fɔ an ɲɛna kira kan sɔli nafaw la an b'a la k'o de lamɛn an b'a ɲini aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to an na aw bɛna nafa belebele sɔrɔ o tuma na i bɔra kɛnɛ ma ka fɛn dɔ san k'a don du kɔnɔ saraka don
bɔn o tuma na ni nafaba in bɛ saraka la wa kira kan sɔli tan ni sabanan de don e ko di tan naani don o tuma na ni nafaba in bɛ saraka la bɔn o tuma na ni nafaba bɛ saraka la ni saraka se tɛ e ye dun aa tiɲɛ na an kɔni tɛna pɛridi o la tan
tuma na kira kan sɔli o de ye saraka ye
n'i ko alahuma sɔli ala muhamadu wa ali muhamadu wa salim i ye saraka bɔ

n y'a f'i ye o don n ko fe la wuruji mɛnɛna mɔgɔw jɔra vɛriti bɔra mɔgɔw kɔntinena ka taga dɔ jɔlen bɛ fe kɛrɛfɛ mɔgɔw ye mankan bɔ ka dɛsɛ mɔbili ma ɔrɔnfile mɔbili ma taga yɔrɔ i bɛ bamakɔ circulation dɔn a dɔw yɛrɛ nɛn b'u ŋɛɲɛ de n'u ma nɛni kɛ nɛni bɔra fan bɛɛ fɛ ci ta ka bɔ ɲɛ a mm-hmm. donna ta a bɔra ta mm-hmm. dɔ nana pɔrtɛri sama dɔrɔn mm-hmm. a bɔra ka bin jaa a sara de
mɔgɔ ni lahara ka surun dɛ mm. a sara de mm. bɔn n'a y'a sɔrɔ ko hali dɔ kun bɛ nɛgɛso la ko o ka nɛgɛso nana ale ka mobili kɔfɛla gosi a bɛ fɔ cogo di ah, ko nɛgɛsotigi y'a faga
n'a y'a sɔrɔ ko mobilitigi dɔ nana gundu a fɔ y'a faga a fɔ k'o y'a faga kumana min bi kɔfɛ hmm, hmm. n'o ma maga a la fiyewu hmm. o de ka saraka minɛna o ka saraka minɛna alahu akbar n m'a dɔn n'i y'a faamu walahi y'a faamu bɔn saraka ye ni saraka minɛna i bi bɔ bɔ dingɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa ten fɛn b'a dɔn kumana kira kan sɔli a nafa tan naaninan ko a bi jɔ saraka jɔyɔrɔ la saraka se ti maa min ye tɛrɛma faamu de ɔ mɔgɔ min fana bɛ se ka sarakaw bɔ e k'i ban saraka bɔ ma tɛgɛmagɛlɛya la mm-hmm. ka kira kan sɔli kɛ ko saraka don a t'a ɲa a tɛ saraka ɲa e ye dɛ ɔn kɛ a tɛ saraka ɲa e ye dɛ nin yɔrɔ in faamuna nin kan ka walawala wala min se b'i ye i b'o de baara kuma na fantanw ta jɔyɔrɔ ye mun ye i tɛ se ka i jɔ i ta jɔyɔrɔ la i bɛ fantanw de ta kɛ mm-hmm. tɛrɛma faamu de bɔn o ye a nafa tan naaninan ye a tan duurunan dun

bi kɔnɔntɔn fila sigiyɔrɔma saba sigiyɔrɔma saba nafila jɔko fila kɔfɛ jɔko fila kɔfɛ i bɛ nin kɛ i sigiyɔrɔnin kelen de mhm. alahuma sɔli alali mɔsufi bilikɛrɛmi wali judi n'i ye bi kɔnɔntɔn ni fila kɛ ah. i b'i tɛgɛ jan ala ayiwa a kɛ muhamadu kosɔn i ka ne ka nin ko in nɔgɔya e ni ne tɛ o ayi an bɛ mun jira ala la n'i ko seli n'i ye seli kɛ i bɛ bɔ yan sani gotɔrɔ cɛ i bɛ taa i ɲɛ bɛ taa balifɛn dɔ la b'i ka san bi wolonfila bato cɛn kira min ma defo kɛ wo tɛ kira min na mm-hmm, mm-hmm. ala ye kira min mankutu mm-hmm. o don i n'a cɛ mm. ɛ maa b'i dulon sogoba biɲɛ na tila ka taa n'i kungo yɔrɔ jan na
ah? ne ko i bɛ taa don jamana faama ka so bi mhm. papiye bɔ ka bila yan a n'a sabara bɔ ni ah. a mundɔmundɔli dama fɛ baliku jɔlen b'i mɔmɔ ah. i t'a dɔn min don Ah? Ah. ɔ mɛ maaw bɛ maaw la ni n'o don mhm. u bɛ sɛjiw balayer ka bɔ sira la ye koyi kosɛbɛ ah? siga t'o la o de la ala y'o de fɔ mhm. eh, yusufa fakɛ y'o de fɔ ko wa adukulu buyuta mhm. min abuwabiha mhm. a ye don sow fɛ sow da ko sow da fɛ ɛ n'e ma don so da fɛ e na mɛn munumunu na koko kɔfɛ ɛ n'i donna so da fɛ i bɛ taayɔrɔ sɔrɔ mana ka adamaden ka mago dilan n'i ye min ɲini ala fɛ a ka fɔ n sɔnna nin de don
asɔlatu ala nabi Mm, mm. donc ni haminako gɛlɛn dilali kama mm-hmm. i bɛ sɔli wurudi bi kɔnɔntɔn ni fila k'i ka hami jira ala la mm-hmm. ala a kɛ ala kira mamadu kosɔn mm-hmm. i ka nin hami nɔgɔya mana ni i tilar'o la tuguni i bɛ tila ka a wurudi siɲɛ bi kɔnɔntɔn ni fila k'a fɔ ala a kɛ kira mamadu kosɔn i ka nin ko in nɔgɔya i bɛ tila ka segin a kan tuguni siɲɛ bi kɔnɔntɔn ani fila ala a kɛ kira mamadu kosɔn i ka nin ko in nɔgɔya siɲɛ saba Allahu akbar Allahu akbar o ye siɲɛ saba diɲɛ yɛrɛ t'o saba ye wa ee saba kunu mhm. bi sini Allahu akbar Allahu hmm? diɲɛ y'o dama de ye o mana i b'i hakili t'o la kosɛbɛ ka adamaden ka hami dilan pewu ayiwa alahuma sɔli o de b'a kɛ hmm? o de la sɔli dɔ bɛ yen mhm. alahuma sɔli mhm. ala kasifili gumati ayiwa bisimila
i ye gamu dɔn kɔni gamu mana aw karamɔgɔw fɛ gamu n'i ye gamu tila kɛmɛ mhm. ka kelen da o la mhm. o de bɛ bɛn hami ma eh, n mana faamu dɛ hami hami awɔ i b'a sɔrɔ haminako dɔ bɛ ne na mhm. ne bɛ se ka taga e fɛ yen a bokomu nin ko in kɔni bɛ ka ne hami dɛ moriw ka so de bɛ fa don o don o haminakow de kama o
karamɔgɔ nin hami bɛ na dugawu b'o wuli o nin hami bɛ na o bɛ wuli mɛ gamu dun gamu tɛ lakali maa ye
ayi i b'o lakali cogo di hmm? o y'i kelen kɔnɔna ko ni ala ko ye n'o n'o taara woyo fɛ dɔrɔn jigitigɛ b'i fa a tɛ se ka fɔ mɔgɔ ye ayi gamu ka bon hami gamu tɛ fɔ maa ye o dɔw bɛ dutigi sɔrɔ a bɛ fasa a yɛrɛ ma ka taa a bɛ fasa muso b'a ɲininka tɔntɔn mun bɛ yen a b'a fɔ foyi min b'a kan a ka bon hakili ma o ye gami de ye o ye gami de ye o gami dɔ ye jumɛn ye dɔ ye a ka wari d'i ma sini k'a bɛna wari minɛ a tigi y'i wele n bɛ sira la ka na i nana wari yɔrɔ ɲini i ma wari ye a wulira ka ban a dun wulira siga foyi t'a la a bɛ na koyi bɔn wari in sara ɲɛ si tɛ e ye wa a tɛ se k'a dɔn fiyewu dannaya min y'a to n'a y'a d'i ma a tɛ se k'a dɔn fiyewu k'i ye dɔ bɔ a la surtout a bɛɛ ka tunu
o ye gamu de ye aa i b'o lakali yɔrɔ min an karamɔgɔ
hami ye mun ye aa sinikɛnɛ mhm. an kan ka taa ɲɔgɔn ye cɛ ka wari min bɛ n bolo a bɛ n'a minɛ sinikɛnɛ mhm. o ye hami ye o ma kɛ gamu ye fɔlɔ ah. nka cɛ bɛ sira la ɔ a bɛ sira la cɛ wulila ka ban o ye gamu de ye alahu akibaru foyi t'a wuli sa hmm. foyi t'a lasegin a bɛ na e de fɛ hmm. a dun bɛ na min na n'a ma kɛ i malo b'a la mɛ hami ye jumɛn ye o ma se fɔlɔ k'i bɛn ka taa i terikɛ dɔ cɛ n ka fɛn dɔ bɛ yan n bɛn'a feere n jigi tugu ni nin ye mhm. ni nin ta ma sɔrɔ i bɛ taa yan fɛ mhm. ni nin ta ma sɔrɔ i bɛ taa yan fɛ mɛ déjà cɛ bɛ kare kun na e bɛ bɔ ka taa yɔrɔ jumɛn na k'i bɛ t'a ɲini bɔn a bɛ f'o de ma ko gami mm. an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw fana b'a la ka radio unité lamɛn nin waati na 101.6 ka bɔ sirakɔrɔ megetana site la la voix de chek ahmad tijan an gɛrɛla an karamɔgɔ chek maru kunate la ala kira waleɲuman dɔnni ye mun ye a y'a jira na o de ye sɔlatu ye ka ɲɛsin ala kira ma o tuma a ko a bɛna nafa bi naani fɔ an ɲɛna kira kan sɔli nafaw la an b'a la k'o de lamɛn an b'a ɲini aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to an na aw bɛna nafa belebele sɔrɔ a ka ca quoi mm. nin y'a dɔ ye bɔn fɛn min bɛ se k'a wuli pewu ayiwa sɔli don mm. alahuma sɔli mm-hmm. ala kasifili gumati
alahuma sɔli ala kasifili gumati
an karamɔgɔ ayiwa n b'a ɲini ala fɛ ni mm-hmm. mɔgɔ min ye nin ta mm-hmm. ka i mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ danga n'a ye mm. ala k'i jigin dingɛ kɔnɔ mm. Mm. mɛ n'i y'a ta ne bɛ hami papiye ko de la mm-hmm. ne bɛ hami furuko de la mm-hmm. ne bɛ hami denko la mm-hmm. n ye kalan kɛ n ma jɔyɔrɔ sɔrɔ n bɛ hami o la n taara tunkan fɛ nafolo ɲini na n ma nafolo sɔrɔ n bɛ hami o la ni maa o maa y'a ta o n'a ɲɔgɔnne kama examen setɔ don n b'a fɛ ka pase mago bɛ du la ala ka du nɔgɔya n ye maa o maa n'i y'a ta o kama n y'a ɲini ala fɛ ala k'a barika ye a bɛ wurudi dɔrɔn hmm? siɲɛ kɛmɛ wolonfila hmm. ani bi wolonfila hmm. ani wolonfila
ali gumati
i bɛ wolonfila kɛ fɔlɔ ka bi wolonfila kɛ ka kɛmɛ wolonfila kɛ sanfara wolonfila mhm. hami y'i sɔrɔ k'i to jukɔrɔ de o dugufara wolonfila mhm. hami y'i sɔrɔ k'i to o kan o
kunɲɔgɔn don wolonfila mhm. hami y'i sɔrɔ a don dɔ kɔnɔ il y a sept jours de la semaine munna hami y'i sɔrɔ kunɲɔgɔn don wolonfila dɔrɔn kelen na o kuma na n'i y'a kɛ kɛmɛ wolonfila ani bi wolonfila ani wolonfila kɛmɛ wolonfila o bi don i ni sanfara wolonfila lebu n'a masiba cɛ bi wolonfila i jɔlen bɛ dugukolo min kan o bi don i n'o cɛ
wolonfila o bi don i ni kunɲɔgɔn don wolonfila balaw cɛ n kana mɔgɔ nin wurudi mhm. jɔko fila kɔfɛ sura min ka nɔgɔ i ma mhm. n'i tilara mhm. i tɛgɛ ja ala ye hmm? ala nin ko in de hami bɛ ne na nin ko in de gami bɛ ne na ala n y'a ɲini i fɛ k'a ta ka bɔ n kan hmm? kuma tɛ yen o mɛ min ka teli kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ nin bɛɛ kɔfɛ mm-hmm. n'i tilara dɔrɔn mm-hmm. n'i ye nin n filɛ ka dalilu min di sa n'i ye a ala deli kɛ mm-hmm. min b'a ko kɛ tik tak kɔmi n'i ye kɔntaki mɛnɛ dɔrɔn anpulu bi mɛnɛ o ye n'i tilara dɔrɔn sin ka bɔ ten i ka bɔ sin bɔ i ka sin ka ɲuman bali dɔ la ten bɔn komi ngala ala la o ko kelen dugawu jaabi kelen kɔni i t'o tɔ fɔ o tɔ di maa ma fiyewu o kuma na ko ayiwa a bɛ adamaden ka hami dilan

aa tiɲɛ na i bɛ ala niyɔrɔ sɔrɔ ni kira kan sɔli de o de kosɔn ni den bɛ bɔ ka taa voyage la a mana kɛ den o den ye tunga ye tunga de ye ou bien ni den bɛ tunga fɛ n'i hakili y'a sɔrɔ mhm. tamaruden kɛmɛ ɲini mhm. tamaruden kɛmɛ mhm.
e ti tamaro dɔn an bɛ yiriden de dɔn mɛ anw ti tamaro dɔn kira isa a bamuso mariyama cɛ ma maga mariyama na o mm. mais ala de ko mm-hmm. mariyama ma a ye jibila ci ka taa fɔ mariyama ye ko tamaruju min filɛ ko mariyama ka taa tamaruju in na mhm. a ko tamaruden dɔ kari mhm. jibila nana fɔ mariyama ko ɛ eh, e ma tamaro jalen ye wa mhm. a ko ayi ko ala ko i ka taa dɛ a taara i bolo da tamaro la a bolo touché tamaro ju la a n'a ka nugu ka feere ka den a si ma kɔrɔ a si ye mariyama y'o tamaru den kari mhm. a y'a dun tin nɔgɔyara alahu akbar alahu akbar eh, mangoro den tɛ yan a bɛ yen o bɛ yen lemuruba tɛ yen wa kosɛbɛ sunsunw tɛ yen kosɛbɛ kɛ pɔmuw tɛ yen mhm. mais est ce que maga kɛra o dɔ la mhm. wala tamaru de fɔra alahu akbar tellement faamu de tamaru de fɔra bon o kuma na tamaru ye fɛn kabakomanba ye o kɔfɛ ayiwa kira kun bɛ kutuba kala mhm. a kun bɛ kutuba kala tamaro gungurun de kan jala gungurun de bɛ mais tamaro mhm. o kɔfɛ mhm. kira ka misiri sanfɛ tamaro fu de kun bilalen bɛ a tɔgɔ di kira ka misiri kunna o de tun kɛlen don k'a bili hmm. o dama tɛ mhm. abu lahabi musonin min bɛ jahanama kɔnɔ mhm. ah? mhm. umu jamila ala b'a fɔ cogo di fi jidi ha hablu min masadi o hablu min masadi dafu ko tɛ o n ko tamarufu de ko don Mm, mm, mm, Allahu akbar tamaro ye fɛnba de ye fɛnba don den min jiginna mm-hmm. n'i b'a fɛ a ka kɛ dɔnnibaga ye mm-hmm. diɲɛ bɛɛ k'a ko fɔ mm-hmm. a hakili ka diya n'i y'a don diɲɛ kalan o kalan na a tɔgɔ sɛbɛn dɔrɔn k'i sen bɔ a la n'i b'a fɛ o den ka kɛ ten n'a bangera dɔrɔn san'a ka dumuni wɛrɛ dun soli kɛ kira ka siɲɛ saba tamaro den kelen na i ka tamaro ɲimi k'a nugu k'a ta k'a da den da la n'i y'o da den o den da la mhm. kana nasi d'o ma tuguni hali n'i y'o bila kungo kɔnɔ o bɛ wara kan fɔ waraw fɛ.
Mm, mm, mm. Alahu akbar salatu ala nabi.
donc tamaro ye fɛnba de ye. Mhm. e ka tamaro dɔ ɲini dɔrɔn mhm. den kɛmɛ ani tan ni kelen kana jɔn a la. soli min ka nɔgɔ i ma mhm. o tamaroden kɛmɛ ni tan ni kelen o de bɛ kɛ kɔlɔsi ye n'i ye soli kɛ kira kan mhm. i bɛ tamaroden kelen ta mhm. i b'a bila i bɛ tamaroden kelen ta i bɛ soli kɛ kira kan i b'a bila i bɛ dɔ wɛrɛ ta i bɛ soli kɛ kira kan i b'a bila fo tamaroden kɛmɛ ni tan ni kelen n'i tila y'a fara ɲɔgɔn kan mhm. i ka dugawu kɛ i ka tamaro ni minnu denw bɛ tunga fɛ n'u bɛ weleli kɛ a an karamɔgɔ a ye dugawu kɛ nin ko in gɛlɛyara papiye ko ka gɛlɛ u bɛ n den bɛ yɛlɛla ji sanfɛ kɔgɔji in yɛlɛli ka gɛlɛ ka se degere min ala de b'a dɔn n'a fɛn o fɛn fɔra tamaro fara ɲɔgɔn kan o yɛrɛ dama tɛ hami fɛn o fɛn bɛ yen n'a y'i sɔrɔ tamaro fara ɲɔgɔn kan n bɛna kelen d'i ma mm-hmm. n'i bɔra yan ko kɔrɔbɔli ma ɲi nkalon don mm. i bɛ tamaro in saraka quoi mm-hmm. n bɛna don baabu wɛrɛ de la ko kɔrɔbɔli ma ɲi nkalon don mm. n'i bɔra yan mm-hmm. i gɛlɛya cogo bɛɛ la uh-huh. i ka sɔlatuli fatihi n'i m'o dɔn sɔli min ka nɔgɔ i ma o sɛbɛn siɲɛ saba dɔrɔn aya dɔ bɛ yen mhm. sɔli siɲɛ saba kɔfɛ mhm. rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairu fatihina mhm. o sɛbɛn siɲɛ saba i ka nasi minɛ k'i kunkolo ko siɲɛ saba ka tila k'a jɔ i da la k'a min siɲɛ saba sini ko tɛ dɛ i y'o kɛ don min i bɛ wari sɔrɔ o don tɛrɛma faamu de ala sago bonya b'a la mana kira kan sɔli ye a tan ni wɔɔrɔnan ko a bɛ kɛ sababu ye mhm. ni ala yɛrɛ ni mɛlɛkɛw bɛ sɔli k'i kan parce que n'i y'a kɛ siɲɛ kelen mhm. ala yɛrɛ b'a k'i kan siɲɛ tan ah. a tan ni wolonwulanan don sababu zakatul musalli mhm. wa taharatun sababu zakatul musalli wa taharatun lahu ka adamaden yɛrɛ sanuya k'i sanuya k'i kɛ maa barikama ye mhm. k'i ɲɛ mhm. sɔli de don adamaden hmm? kan ka jaga min bɔ mhm. sɔli de y'o jaga ye o hmm. ka adamaden ni yɛrɛ fana sanuya sɔli de don o ee an fa adama kun bɛ alijinɛ kɔnɔ an ba hawa de ma bɔ ale numafɛ galaka la wa an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw fana b'a la ka radio unité lamɛn nin waati in na 101.6 ka bɔ sirakɔrɔ megetana cité la la voix de cheikh ahmad tijan an gɛrɛla an karamɔgɔ cheikh madu kunate la alakira waleɲuman dɔnni ye mun ye a y'a jira an na o de ye sɔlatu ye ka ɲɛsin alakira ma o tuma a ko a bɛna nafa bi naani fɔ an ɲɛna kira kansɔli nafaw la an b'a la k'o de lamɛn an b'a ɲini aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to an na aw bɛna nafa belebele sɔrɔ o de la u ye question di Seydina Ali ma don dɔ mhm. ko mɔgɔ dɔ bɛ yen mhm. musoya b'a la mhm. cɛya b'a la a sin dafalen don dasi b'a la u ko cɛ don ou bien muso don ah, Seydina Ali ko u ma ko a y'a galaka kɔntɛ ka lajɛ mhm. n'a y'a sɔrɔ galaka ye mugan ni naani ye mhm. muso don mhm. mais n'a y'a sɔrɔ galaka ye mugan ni saba ye cɛ don parce que cɛ kinifɛ galaka o ye tan ni fila ye numafɛ galaka o ye tan ni kelen ye parce que tan ni fila kun don mais kelen de bɔra k'o k'an fa an ba hawa ye mana muso ta ye mugan ni naani ye cɛ ta ye mugan ni saba ah? mhm. bon an fa adama tumana min na ni a ye an ba hawa ye mhm. a jarabila la mhm. cɛ ni muso ka ɲɔgɔn ye o gundo yɛrɛ o ye gundo dɔ ye ala yɛrɛ ni cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ ye olu ɲɛ da ɲɔgɔn kan yɔrɔ min na a ko man nɔgɔ ala ka limana d'an ma o yɔrɔ bɛɛ an fa adama ko a bɛ toucher an ba hawa la ala ko cogo di mm. kana maga a la mm-hmm. f'i k'a furu siri mm, an ba hawa furu sirila a mm-hmm. eh, furu nafolo mm-hmm. i mɔgɔw ɲininka ko an ba hawa furu sirili an fa adama kunna mm. k'a furu nafolo tun ye joli ye a furu nafolo kɛra kira kan sɔli de ye an fa adama de ye sɔli kɛ kira kan mhm. fɔlɔ mhm. ala ka sɔrɔ k'a fɔ o tuma na a dagar'i ye hmm. o de la mhm. n'i donna furu kɔnɔ yan an bɛ si yan furu laadaw bɛ taa caya hmm. fo hali cɛnin fakɛ n'a mɔkɛ bolofɛn bɛɛ feerelen ɲɔgɔn kan o tɛ wari min sɔrɔ o de bɛ ta ka muso kunmabɔ n'o ye mm, mm. or que kira delila ka muso dɔ furu dɔ ma fatiya la eh, mm.
fatiya kelen ka taa bila waladɔlina o de ye kɔɲɔbon kɛ tile wolonfila ye o anw ye kɔɲɔbon tile wolonfila kɛ ka t'i da sange kɔrɔ mɔgɔ bɛ yen min b'i balo n'o tɛ i bɛ sange fara ka bɔ finɛtiri fɛ c'est-à-dire n'i ye muso furu muso donn'i ka so dunan de don a ti maa si dɔn aw fɛ yen a b'e de dɔrɔn dɔn o tuma to a kɛrɛfɛ i k'a kalan fatiya la n'a ye kɔɲɔbon don dimasi alhamdulilayi rabili alamina a bɛn'o kalan ntɛnɛn arahmani arahimi a b'o kalan tarata maliki yomidini a b'o kalan kunɲɔgɔn bɛ taa dafa yɔrɔ min na a bɛ fatiya ban o o y'a kɛ tile wolonwula de ye maa min y'o kɔɲɔbɔw kɛ tile wolonwula hmm. kafeji min ni mizigi sumanen mɛn hmm. mana ko cɛ bɛ sange kɔrɔ maa bɛ yen min b'i balo n'o tɛ i bɛ sange fara donc sariya tɛ hmm. terima faamu de mais kira ye muso di cɛ ma mhm. ko hali ni nasɔngɔ tan ni eh, a tɔgɔ di furunafolo t'i bolo n'i bɛ se fatiya kɔni na mhm. fatiya kalan mhm. o ye muso ka furunafolo ye o de la hali ni mɔgɔ bɔra i nɔfɛ furu la muso nɔfɛ furu la sariya la n'a ko pour que an ka muso furu anw ka laada ye misi bi seegin ani sagajigi kɛmɛ

hmm? hmm. mɔgɔ bɛ sɔli kɛ kira kan hmm. fo e yɛrɛ hakili bɛ sigi ko siga si t'a la n bɛ alijinɛ kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ yan kɔni terima faamu ah, nin point ka di cogo min na wulibali don dɛ walawala an ka jɔ e yɛrɛ de b'a dɔn ko siga t'a la ni saya ye ne sɔrɔ n bɛ alijinɛ kɔnɔ kira kan sɔli de bɛ na n'o hakili sigi ni o sakinatu n'o wakara ye ka adamaden na kɔni ni kira kan sɔli tɛ

ah, lahara jawuli man nɔgɔ dɛ kira bɔra so kɔnɔ an ba ayisata kun bɛ to k'ala kira kunbɛn mhm. a b'a kunkolo ta k'a d'a sen na mhm. a ye ayisata kunkolo lajɛ ayisata ye kira kunkolo lajɛ mhm. a ye siden tan ni kɔnɔntɔn jɛlen de ye a ko mun y'i si jɛ ah. kira ko a ma ko ta'ammaltu anil ma'ani ba'dil ayati fi kitabillah

bon ko mɔgɔ min bɛ kira kan sɔli kɛ mhm. ko o lahala jawuli n'o masiba mhm. ko e tɛ dɔ y'o la mhm. buru bɛ fiyɛ dɔrɔn k'an ka taa lahara kɛnɛ kan sifin si bi jɛ de hmm? a man nɔgɔ o a
man nɔgɔ
lahara don den b'a fɔ a fa b'a fɔ a den ma mm. ne den de ye ne de y'i balo diɲɛ kɔnɔ mm. n dontɔ filɛ janɛmɛ kɔnɔ mais ɲɔkisɛ kelen de bɛ ne ni alijinɛ cɛ mm. o fara n ta kan den b'a fɔ buwa n'i ti bi dɔn bi ye lahara de ye ne bɛ ɲɔden kelen min d'i ma n'o bɔra ne ta la o fana bɛ ne jɛ de i b'i fa taatɔ lajɛ janɛmɛ kɔnɔ hali t'i kɔfilɛ ala kana an taw kɛ ten Mm. bon o tumana ko a bɛ kɛ sababu ye mm. mɔgɔ min bɛ sɔli kɛ kira kan mm. ko kira kan sɔli bɛ kɛ sababu ye o jawuli n'o masiba n'o balaw o bɛ nɔgɔya e ma ɲuman kɛ n'a fɔra ko polisiw b'i da la ah, i taara dɔgɔ moto kangari o bɛ yen mm-hmm. hali ni maa ma bɔ a kalama ni polisi gurupu kɔni nana jɔ e yɛrɛ ɲɛ kama kama cogo kɔni b'a to maa hakili tɛ se ka sigi

nin ye kabakoba de ye wala e k'i da ka sunɔgɔ mhm. suko dɔ nan'i ma mhm. i ma suko in faamu mhm. aa ne yɛrɛ sukora surɔ yiri dɔ fɔra ne ye u bɛ ah a y'a yɛrɛ dɔ jirala ne nana surɔ jumɛn de don ɛ i bɛ se ka maa ɲininka o la wa i bɛ se ka fɛn min ɲininka o la dɔrɔn o de ye kira kan sɔli ye sɔli kɛ kira kan dɔrɔn siɲɛ saba sani tile ka bin o suko in kan kɔnɔ o bɛ segin i ma suko dama tɛ dɔ bɛ se ka ci dɔ f'i ye mhm. a n'i taatɔ ye mhm. eh, eh, nin dugu in na n'i taara i bɛ nin fɔ karisa ye i selen kɔfɛ i ba ah ci yɛrɛ dɔ fɔra ne ye ko ne ka nin fɔ karisa ye mun ci de don n ɲinɛna i jɔ ye sɔli kɛ kira kan siɲɛ saba o ci kɔnɔ bɛ na i ɲinɛna min kɔ o bɛ segin ka na ala sago bonya b'a la Ah, ala ka limaniya d'a ma ala k'an sago d'a ma ni ala sɔnna sigi naani na an bɛna daminɛ siɲɛ mugan ni kelennan na ka taa n'a ye dɔɔnin dɔɔnin hali bi ala ka limaniya d'a ma an bɛ dugawu ni barika da kɛ i ye kosɛbɛ kuraji b'i la kosɛbɛ bon comme aw ka baara in ni saliya ti bɛn o de la n'i wulila ka na cogo cogo n'i nana so falen sɔrɔ jama na ni ne ye wajulu de kanu salon falen don mais ne ma moriya kanu tellement faamu de ni ne ye moriya kanu mhm. ne ka salon falen bɛ cogo min na mhm. ne bi ne ka wari kɔnɔ a bɛ bila bariko kɔnɔ bon donc ne ye nin de kanu o de mhm. kosɔn n'i nana waati waati n bɛ jama to yen n b'i reçoit n'i y'a ye n m'i reçoit don min na o y'a sɔrɔ n bɛ taa i ta in ɲɔgɔn na parce que o don ni n bɛna o don n taatɔ wajuli yɔrɔ dɔ la dugu dɔ la bon donc o la ne ti foyi bila ala ka diinɛ laseli ɲɛ n'o tɛ salon falen don mais o ti n ka sira ye quoi o ko la an bɛ dugawu kɛ i ye kosɛbɛ eh, hami min b'i la ala k'a nɔgɔya arajo so ye ala k'a taga ɲɛ an bɛ dugawu kɛ lidɛri cɛba bɛɛ lajɛlen ye k'a daminɛ an ka perezanba la n'o ye sɛki serifu usumani madani ayidara ka fara biro kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen mm-hmm. kan an b'a ɲini ala fɛ jamana ye ala k'a basigi mm-hmm. hali bi ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye mm-hmm. farigatɔw ala ka lafiya d'u ma ala ka kisi ni tanga kɛ an karamɔgɔ bɛ di tɛlɛ an b'a fo kosɛbɛ ka wale ɲuman dɔn ko n'a sigira a ka goloba in kan don o don k'a ka dugawu kɛ konate hali bi ala k'a mɛn an ɲɛfɛ ala k'o kɛ kira bonya kama sɔli ala rasuli ka se an ka perezan ma eh, maki ba ah. an bi u bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini ala fɛ an ka jamana hali ala k'a basi ala k'o kɛ kira bonya kama sɔli ala rasul nba ayiwa an balima silamɛw fɛn banbali jate don an b'aw fo ka waleɲuman dɔn minnu tun b'a la k'an lamɛn aw tulo garisɛgɛ kɛla min ye k'a lamɛn an ka bi sigi la ni o bɛ tali kɛ ala kira kan sɔli alayhi salatu wasalam nafa minnu b'o la kira kan sɔli b'a ma diɲɛ ani lahara ala sɔnna taala bɛ hɛrɛ min kɛ kira kan sɔlila ye an tun b'a la ni ka o de lamɛn nin waati in na an ni maa min tun bɛ ɲɔgɔn bolo y'an karamɔgɔ sɛk mamadu konate an b'a jigiya ko aw ye faamuba sɔrɔ an ka bi su in na sigi la an b'a deli masaba ala taala fɛ ya rabi ala ka ne ani aw bɛɛ lajɛlen fara kira kan sɔlilaw kan k'a deli ala sɔnna taala fɛ hali bi silamɛya in baara ala taala k'a nɔgɔya an ye ala k'an balo silamɛya cɛn kan ni k'an fatu limaniya